igbo ya gaziere unu ya gaziere unu ndị ọma ndị ọma ndị igbo ndị ọma ndị igbo ndị ọma ndị ọma ndị igbo ndị ọma ndị igbo ndị ọma ndị ọma ndị igbo ndị ọma udo dịrị ndị igbo niile ebe ha na-anọ na isi na mpaghara igbo ekirie na-asị unu gịnị ya dịrị unu na mma odoziakụ awụchikwele bụ odoziakụ chinyere aneke ogbonna na-eburu ekwe m na-eji eme mmemme mụ na ndị otu m onye ọbụla nọ na mpaghara dị iche iche na-ewepụta agụ edemede agụ mkpụrụ okwu atụ ilu eme omenala eme ihe dị iche iche ụbọchị nke taa ana m ekwu okwu gbasara ilu ndị Igbo ilu karịrị akarị unu ma na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu a ga-asị odoziakụ na-eme ntị na-akọ anyị gịnị ọkọ ilu m ji n'ụbọchị nke tata wee sị ire ọma ka ejule ji aga n'ogwu ire ọma ka ejule ji aga gịnị n'ogwu ụfọdụ ga-asị mana ogwu ahụ ọ ga-adụ ya ya ka e ji wee tighe ya sị ire ọma ka ejule ji gịnị aga n'ogwu okwu ọzọ dịkwa ka ya bụ okwu dị nlo na-eme ka ọnụma jụọ oyi okwu dị nlo na-eme gịnị eme ka ọnụma jụọ oyi unu ga-ama na eju ụfọdụ akpọ ya ejula e- njele otu ọbụla i si kpọọ snail na asụsụ ndị iti ọ ga na-aga na-arị rịgo n'elu ntu ọ ga-arịgo n'elu ihe niile na-adụ adụ ọ gaghị eme gịnị ọ gaghị emerụ ya ahụ ya rịgo n'elu nkụ igbo ihe nkwụ ọ ga-arịcha ya gịnị lọta maka gịnị o ji obiọma were na-aga na-aga ya ji nwayọọ nwayọọ na-aga ya bụ ihe mana ọ bụrụ nke onye na-emeghe aghara agha ị- mgbe ị ma amali n'elu ihe a bido gịnị dụwa onye ahụ maka o ji ire ọma ya were obi ọma ya na-aga na ya bụ ihe maka a sị na okwu ọma na-eme ka gịnị ọnụma jụọ oyi okwu dị nlo o nwere ike gị na mmadụ ị gwajọọ mmadụ okwu ya sị ọ ga-anwụ anwụ a ga-efu efu lee ebe ị nọ ọ ga-akụgbu m mee elu mee ala mana onye ahụ i mejọrọ ị ga were olu nwayọọ sị ya biko na ya gbaghara ọ ga-ahapụkwa mana ibe ibu ụzọ ị dọrọ na ị gaghị eme nke a ndị isi kama ha anwụọ kama ha ga-arịọ biko mana onye i chere ga-asụgbu mmadụ ị ga-asị ya biko maka biko ihe a na-akpọ biko ọ na-agwọ ọrịa ndo biko ọ na-agwọ ezigbo ọrịa ị sịhaanụ mmadụ biko ọnụma niile a na mba niile ahụ emee gịnị ya akụtuo aga m agụ otu egwu ndị nkwere ego eji mara sị kama di m ọ kụgbuo m n'aka m akpọọ ya dede dede kama di m ọ kụgbuo m n'aka m akpọọ ya dede ma ọ dị ihe m ga-eme o m kpewereni ya ire gịnị ya kpewere ya ire mgbe ị rịọrọ ya biko gbaghara i burugodu ịka ịkọ mmadụ sọrọ biko gbaghara m ọ ga-eme gịnị ọ ga-awụsị iwe niile aha bụrụ ofu ya ka m na-asị onye ọbụla na-emejọ onye ọ na-emejọ gaa sị ya biko ya gbaghara ka anyị hapụnụ mpako wetuo obi mee ka ejule anyị gachaa n'ogwu ahụ anyị gafere gaa ebe anyị na-aga ka ofe rụrụ arụ mee gịnị wee zuoro anyị na nri onye ọbụla na ibe gịnị bụrụ otu udo dịrị ụnụ